an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye asalamu aleykum warahamatulahi wabarakatuhu nin ye an ka wideyo tako filanan ye an balimacɛ komediyɛn amadu kalabanci komi a b'a ka pasi kan cogo min a ye ka ɲininkaliw jaabili la an ye wideyo fɔlɔ bila yɔrɔ min na o de ye ni sitana bɛ ala ka baara de la a bɛ misiyɔn dɔ de la yala kiyama ɲangili bɛ sitana ye wa yala sitana ka kan ka jangata wa an b'a fɔli la mun na i k'a dɔn k'a fɔ ni adamadennin ye fagali kɛ n'a ye mɔgɔ dɔ faga a ka kan ka lajaba dunya yan a ka kan ka ɲangi kiyama fana nka ala ka danfɛn wɛrɛw bɛ yen n'olu ye tiɲɛni kɛ an si t'a miiri k'a fɔ ko lajaba b'u ye ɲangili b'u ye kiyama o dɔ ye jumɛn ye kaba pɛrɛn sanpɛrɛn ale bɛ fagali kɛ a bɛ mɔgɔw faga nka an si tɛna miiri k'a fɔ ko kiyama ala bɛna kaba pɛrɛn sanpɛrɛn lajaba la a b'o cogoya kelen na wolkan ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɛra tasuma dɔw bɛ poyi ka bɔ o fana bɛ tiɲɛni kɛ an si tɛna miiri k'a fɔ ko wolkan in k'a bɛna lajaba kiyama ala ka danfɛn dɔw de fana fiɲɛ fana b'o cogoya la fiɲɛ ba minnu bɛ tiɲɛniw kɛ i n'a fɔ tile fila nin na fiɲɛ ye tiɲɛni kɛ ameriki cogo min na maa si t'a miiri ko fiɲɛ ka kan ka lajaba an yɛrɛw fɛ yan samiya la san bɛ tiɲɛni kɛ sanji bɛ tiɲɛni kɛ nka an tɛna miiri k'a fɔ ko sanji ka kan ka lajaba ala fɛ kiyama la i k'a dɔn k'a fɔ sitana fana b'o cogoya kelen de la sitana tɛna lajaba ala fɛ ala y'a bila misiyɔn dɔ de la n'a dɛsɛla k'o misiyɔn in de kɛ o de la a bɛ se ka lajaba n'o tɛ maadama n'a y'o misiyɔn kɛ a yɛrɛ danna o de kama a tɛ se ka fayi o misiyɔn na fiyewu o misiyɔn tɛ se ka tiɲɛ a bolo i k'a dɔn k'a fɔ sitana kiyama siga t'a la a bɛna don tasuma kɔnɔ kuranna yɛrɛ y'o fɔ nka a donni tasuma kɔnɔ o tɛna kɛ lajaba ye a ma ɲangili tɛ munna kuranna yɛrɛ ko ko sitana danna ka bɔ tasuma la de sitana danna ka bɔ tasuma la ɔ n'a tilala ka nin baara in na dɛ a bɛ segin ka taa a bɔ yɔrɔ de la a bɛ segin ka taa a lasulu de la sitana bɔra tasuma de la ɔ n'a tilala a ka misiyɔn na a bɛ segin ka taa o tasuma kelen de la a bɛ segin ka taa a lasulu de la o tɛ ɲangili ye a ma fiyewu o tɛ lajaba ye a ma i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na mɛlɛkɛw olu fana tɛ tiɲɛni dɔn olu danna ɲali dɔrɔn de kama u bɛ o ɲali in kɛ tilikayiyan o kɔrɔ de ye otomatikiman olu fana ni saratiw ye u fana bɛna don alijinɛ kɔnɔ nka u tɛna daamu foyi de sɔrɔ alijinɛ la u bɛna segin u lasili la fana Ɔ sisan n'a y'a lajɛ a fɔra ko sitana in ko an k'a kɛ an jugu ye an k'a gɛn k'a mabɔ an na i n'a fɔ an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na a'uzu billahi mina shaytani rajim an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma min kɛra gɛnni fɛn ye min kɛra faralabon fɛn ye an ka kan k'a gɛn de k'a mabɔ an na munna i b'a fɔ tiɲɛ don fɛn caman bɛ yen ne ni aw an b'o gɛn k'o mabɔ an na nka o y'a sɔrɔ ɲangili tɛ an yɛrɛ t'an miiri k'a fɔ ko fɛn ninnu ka kan ka ɲangi n'o ye sɔfɛ ani bo o n'a ɲɔgɔnna ninnu an bɛ u fili k'u yɔrɔ majanya an na nka an tɛna miiri k'a fɔ k'an bɛna u ɲangi la an t'u ɲangi o mɛ munna an bɛ bo ni sɔfɛ ninnu fili yɔrɔ jan k'u yɔrɔ ma u mabɔ an na dɔwɛrɛ tɛ dɛ o sɔfɛ ninnu bɛ an bana de n'u tola an cɛma an bɛ u mabɔ an na o de kama o ye farikololafan ye ruhaniya fana farikololafan walima ruhaniya fana fan fɛ ni sitana tola an kɛrɛfɛ sitana b'an bana de i n'a fɔ sɔfɛ b'an bana cogo min ne ni aw an b'an jija de ka sitana gɛn k'a yɔrɔ majanya an na a kana na an bana n'a y'an bana o bɛ kɛ sababu ye ka an ka ruhaniya ɲɛtaga ala ko ɲɛtaga spiritualite ɲɛtaga k'o ralanti k'o sumaya i n'a fɔ banabagatɔ tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la cogo min i k'a dɔn k'a fɔ ruhaniya fana fɛ sitana bɛ an bana de an ka kan k'an jija k'a yɔrɔ majanya an na k'a gɛn k'a yɔrɔ majanya an na i n'a fɔ an bɛ sɔfɛ yɔrɔ majanya an na cogo min nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a ka kan ni lajaba ye n t'a dɔn ni n ka kuma in bɛ faamu jɔn de ka kan ni lajaba ye ne ni e ani jinɛw ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko ale ma adamaden ani jinɛ dan foyi de kama fo ka ale ala subahana wa taala bato y'a ye anw ni jinɛw danna ala batoli de kama wa ni anw dɛsɛla ka ala bato sa i k'a dɔn k'a fɔ ɲangili bɛ anw de ye kiyama parce que la connaissance du mal et du bien n'o ye ɲuman ani tiɲɛni o dɔnniya bɛ anw de la ala y'o dɔnniya di an ma ka tila ko an k'a bato n'an dɛsɛla k'a bato sa i k'a dɔn k'a fɔ kiyama an bɛ ɲangi ala subahana wa taala fɛ O dakuruɲɛ kelen na sitana tɛna ɲangi kiyama sitana bɛna segin a lasili la n'o ye tasuma ye nka o tɛ kɛ lajaba ye a ma nin de bɛ ala ka tilennenya jira ka ala ka laadiriya jira an t'a fɛ wideyo in ka janya an bɛna tako sabanan kɛ o ye diyagoya ye wideyo tako sabanan kɔnɔna la an ye layidu min ta aw ye o de ye sisan yala ala subahana wa taala ye jan dan ka adamadenw dan ka tila k'a latigɛ a yɛrɛ ye k'a fɔ ko ninnu de bɛna don alijinɛ kɔnɔ ani ninnu ka jahanamadon fana latigɛla ka ban yala o ye o ala de don wa yala ala bɛ adamaden fili wa an bɛna na kuma o kan wideyo tako sabanan na ani an bɛna min tugu o la an balimakɛ amadu kalabanci a ko ko a fɔla ko ala kira salalahu alayihi wasalam mɛlɛkɛw y'a dusukun fara ka a walima u y'a disi fara k'a dusukun ko k'a jɛ a tɛ se ka kojugu kɛ ko munna o ɲɔgɔnna ma kɛ sitana la sisan an ye sitana ta wala wala o faamuna yala ala kira a dusukun farala de k'a dusukun ko physiquement wa an bɛna na kuma o fana kan wideyo tako sabanan na hali n'a janyana an kɔni bɛna dafa o la ka tɛmɛ ni mawdu wɛrɛ ye ala ka ne ni aw bɛn sababa ma ala ka faamuya di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma wasalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu